Hello gach éinne, bhris an teachtaireacht sin arís so tá súil agam go bhfuil daoine ag teacht ar ais chugainn diaidh ar ndiaidh. Abair haigh liom nó tabhair thumbs up nó rud éigin má tá tú istigh agus le cúnamh Dé tá an teachtaireacht ag dul amach. Agus rachaidh an máistir amach sa chlós i gceann nóiméid tá duine amháin ar ais haigh Anita, muintir i dtigh Anita St Leger istigh arís agus cúpla duine eile ag teacht isteach diaidh ar ndiaidh. Tá an-bhrón orm fé sin. Muintir Máire Ruth ar ais arís agus buachaillí sa tigh sin. Tá muintir Uí Mhaca ar ais istigh arís. Tá muintir Uí Dhálaigh istigh arís, tá Áine agus Tadhg Ó Leathlobhair istigh arís. Cé eile atá tagtha isteach? Cúpla duine eile ag teacht ar ais chugainn. Labhróidh mé fén gcomórtas sin a bhí sa chaint sa fé ó Mhúinteoir Máise. Agus seo samplaí den saghas pictiúirí atá Múinteoir Máise ag lorg. N'fheadar ar thóg Múinteoir Máise cuid dóibh siúd Timpeall ar a teach féin tá bláthanna, tá éiníní lacha istigh san abhainn, tá plandaí atá ag fás sna, sna istigh sna claíocha, tá eala iontach, n'fheadar a raibh an eala sin ar abhainn na Feoire arís, plandaí ar bhruach na habhann, beacha istigh sna bláthanna agus rudaí mar sin. Is breá liom an ceann sin, an corncrake atá istigh ansan agus bláthanna eile. So, tá an máistir anois chun dul amach go dtí an clós arís don uair deireanach, a mhúinteoirí, má tá aon rud fágtha amach agam nach bhfuil ráite agam atá tábhachtach. Is dócha ceann de na rudaí tábhachtacha atá an máistir ag iarraidh a rá ná inniubh ná gurb é seo inniubh an Aoine agus is Aoine deireadh seachtain saoire bainc mí Meithimh atá ann. Só dá bharr sin ní bheimid ag súil le aon obair a bheith déanta an deireadh seachtain seo thar an Satharn agus an Domhnach agus dar ndóin tá an Luan saor againn chomh maith so ní bheimid ag obair ar aghaidh ar an Luan beimid ag tógaint an lá sin saor agus dar ndóigh beimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine ag fáil sos. Agus ní hamháin sin ach ó inniu ar aghaidh beimid ag déanamh cinnte de nach bhfuil an méid céanna obair scoile le déanamh againn. Leanaigí ar aghaidh leis an obair iontach atá ar siúl ag féachaint ar rudaí ar an dteilifís, Dar ndóigh, Rang 6, críochnaígí an píosa oibre sin inniu. Tá a fhios agam go bhfuil daoine istigh anois nach raibh ag féachaint níos luaithe so arís, sracfhéachaint amháin ar ár Ionad Súgradh nua inár scoil atá anseo. Táimid chun féachaint air go géar, an trealamh nua iontach atá againn anseo, más féidir linn é a fheiscint. So táimid chun a bheith. ag baint an-taitneamh as na háiseanna seo sna míonna nuair go dtiocfaimid ar ais ar scoil, le cúnamh Dé, i mí Meán Fómhair. Seo an obair atá ar siúl agus seo na cluichí. Thíos anseo, balla beag dreapadóireachta thall ansin agus na cluichí eile atá againn anseo mar chuid dár n-ionad súgradh nua. Tá súil agam go bhfuil gach duine ag súil le sin a fheiscint nuair go dtiocfaimid ar ais. Táim chun sracfhéachaint ana-thapaidh amháin eile a thabhairt daoibh anois ar an gairdín fiáin atá againn thíos ag bun na scoile agus chífidh sibh an méid fás atá déanta ansin le seachtain anuas. Dar ndóigh, mar a dúirt mé, ár n-astroturf folamh, ár scoil folamh fé láthair, agus a luaithe is go bhfuil a fhios againn cad tá ar siúl, a pháistí agus a thuismitheoirí, beimid ag rá libh cathain go mbeimid ag teacht ar ais ar scoil agus conas go mbeimid ag teacht ar ais ar scoil, le cúnamh Dé. Beidh scéal cinnte againn laistigh de sheachtain agus beagáinín de ghaoth ag séideadh anseo san aimsir iontach álainn atá againn agus feicfidh sibh anseo anois an dul chun cinn atá déanta ag ár ngairdín fiáin agus Múinteoir Maria Ní Raghailligh, n'fheadar an bhfuil Múinteoir Maria istigh ansin ach tá a fhios agam go mbeidh sí ana-shásta leis an gairdín. fiáin a cuireadh tús leis an bhliain seo caite nuair go rabhamar ag féachaint ar chúrsaí, cúrsaí bithéagsúlacht sa scoil agus ár mbrat á fháilt againn. So a pháistí agus a thuismitheoirí, seo an méid atá ag fás istigh inár ngairdín fiáin anois feicim roinnt beacha istigh, feicim poppies, feicim sabhaircíní, feicim nóiníní móra fiáine atá istigh anseo agus táimid thar a bheith, thar a bheith, thar a bheith sásta leis an spás álainn seo atá timpeall i gcúinne gairdín na scoile. So, mar sin, ceapaim, féachfaidh mé ar na nótaí anseo. agus féachfaidh mé ar na daoine atá istigh, tá Múinteoir Sylvia ar ais arís, Múinteoir, Múinteoir Brian, Laura de Róiste ag féachaint isteach, na daoine céanna sin. Leis sin, ceapaim gur sin é. Múinteoir Áine, tá brón orm, dheineas dearúd ar theachtaireachtaí ó Mhúinteoir Áine. A mhúinteoirí atá istigh anseo, beidh an-chuid á dhéanamh againn mar scoil chruthaitheach sna seachtainí atá romhainn. Táimid ana, ana-bhuíoch ar fad do Lauren Ní Laimhín agus do Mhúinteoir Áine agus don gCoiste Scoil Ildána, beimid ag súil go mór le an-spórt a bheith againn ó thaobh na healaíne. Bígí ag déanamh pictiúirí, bígí ag féachaint ar rudaí a bhaineann leis an ealaín, bígí ag cumadh agus ag scríobh agus na rudaí sin ar fad atá tábhachtach. So leis sin,

cúpla cuairteoir anseo. Tá muintir Paor tagtha go dtí an geata. Bhfuil sibh sásta dul ar an tionól? Tá siad anseo chun féachaint ar an ionad súgartha, ceapaim, agus iad ag rothaíocht. So deirimid haigh agus bonjour le muintir Paor. Bhfuil sibh ansin? Abair haigh le gach duine. Now, so sin cuairteoirí ag teacht chun geata na scoile atá ina gcónaí

continue to use the RTÉ School Hub táim cinnte go bhfuil sibh ag dul ag féachaint air. Anois bí ag úsáid TG4 ar scoil gach lá más féidir libh, tá sé ar fheabhas agus cabhraíonn sé go mór le caighdeán na Gaeilge do pháistí agus tá sé seo an-thábhachtach a pháistí agus an-thábhachtach a thuismitheoirí we want to make sure that the Gaeilge is kept up for the next number of weeks it is difficult when you're at home but don't forget TG4 a chur ar siúl gach aon seans gur féidir linn agus Raidió na Gaeltachta a chur ar siúl chomh maith. Bíonn cláracha álainne ar Raidió na Gaeltachta agus bíonn ceol deas ann chomh maith. Ana-thábhachtach a bheith ag féachaint air sin. So I'm not sure if any parents have any questions for us. If there's anything that's concerning you.

agus tá mé chun iarracht a dhéanamh teacht ar an ainm anois agus b'fhéidir má tá Múinteoir Áine ansin go ndéarfaidh sí liom arís. Ceapaim gur Tom a bhí ann ach sárobair ealaíne a bhí déanta an tseachtain seo caite agus beidh na duaiseanna sin ag dul amach. Don't forget to take your biodiversity pictures on your cameras on your phones. Look out for the wonderful nature that's all around us. I've noticed, the master has noticed when he was running,

we will put both of the Tionól sections up again because we had an interruption on YouTube and we'll share those later on today and they'll be here on Facebook as well just to catch up. Múinteoir Maria istigh, conas tánn tú Múinteoir Maria? Tá súil agam go bhfuil mata ar siúl ag daoine agus dar ndóigh Tom ansin agus Faye, ceapaim go bhfuil, go mbeimid ag lua breithlá Faye i gceann cúpla seachtain ach Táimid ag súil, agus dar ndóigh, píosaí mata le déanamh, tá súil agam go bhfuil gach duine ag leanúint ar aghaidh leis an mata i slí taitneamhach, bíonn Múinteoir Maria an-bhainte leis sin agus na múinteoirí eile. So, if people have no further questions or no further comments, we'll give it another minute or two, if you have any question, mams or dads, that we can answer, as I said, there's about ten or eleven batches of books,